igbo iyo ya ma arụ ọnụ maka mbresi nwa nwoke bụkwa nwanne nwoke Mr. Adejo kwuo mmiri nwa mfụ ya bụ bịa na obi kwupụ na onwe nke a mmemme biko chapari chapari ihe m bịara ekene ka m bịara ikene ụmụ igbo na-ekpe ekpere n'isi nwa afọ igbo ọbụla ya end of the year prayer ya gọọ m ọfọ wee sị chukwu okike abịa m eche m ụmụ igbo niile n'ihu gị wee na-ayọ gị chukwu ndị ọbụna bụ ndị nwere one or two- two eh, eh, program ha nwere ime na village ihe ga-ebuna ha ụlọ chukwu okike ana m ayọ gị ka i chekwaba fa okporo ụzọ rubere fa isi driver na-aṅụ mmanya ya anya ha ị ya-eduru ha jee duru ha nata ndị ajọ mmadụ nọ n'ụlọ ama mfụ fa ụkwụ ama mkpọ fa ụkwara ama nkwa fa isi ama nwa fa dịka i si eduru fa ebe ọbụla ebe fa si ma ndị nọ mba ofesi ma ndị nọ na this country Nigeria chukwunna duru ha jee duru ha nata n'udo na ọṅụ anyị epeka chukwu onye ọbụla jụụ na nwa igbo ọbụla natara ụlọ ịbịa mee one or two mmemme ayaha dị ndụ na chi ya chukwunna ya were ana zee mmiri ekpere n'isi ụmụ igbo ma gị nwa bụ onye igbo na-ana ụnọ biko ana m ayọ gị a sị na nkwụcha abụrọ ụjọ mberede ka e ji ama dike kee nkwụcha ọ bụ ihe niile bịara ịsị gị nnọọ nwa m nnọọ nwanne nwoke nnọọ daddy ma ị nụrụ ya so tinye onwe gị na ekpele tinye onwe gị na ekpele kee nkwụcha ka ị na-aga ị kpọrọ family gị ana ụlọ biko watch after them watch after them I repeat because ụmụazị nwere ike ha amaghị onye bụ onye iro na onye bụ onye ezigbo ezigbo ọyị bikonu saanụ anya na mmiri igbo na-egbu onwe fa rinne o nwe ndị ọnọdụ na ị nọ na township o nwe ndị ọ dịrọ mma you may not have car you may, you may not even build house but for the fact na ị nọ na township o nwe ndị ọ na-afụ ụfụ n'obi o nwe ndị chọrọ ọ bụdị na ha chọrọ ka ị nata village bịa soro ha nọrị na ha chọrọ ka ị naa under six feet but ekpere n'isi gị bụ ọ ma ndịrị gị otu ahụ naa ụlọ jee nwee aṅụrị celebrate the birth of Jesus Christ chukwu edu gị jee ya edu gị nata ụkwụ ama mkpọ gị ekpere n'isi ụmụ Igbo niile dịka dịka unu na-eche nke a biko watch after your brothers be your brothers keeper onye fụ ihe ọjọọ ka ọ na-achọ ime nwanne ya gwa ya anyị epeka ọ ya ka a ga-esi gosi onwe anyị ịfụnanya ịghọtago so onye ka nne dịka m si ekpere ụnụ naanụ nweenụ aṅụrị ka ị na-eri na-aṅụ letakwa ụmụ ogbenye ụmụ ogbenye karị o nwee ebe onye onye enyenwuru aka o nwee ka in a little way ị ya-esi tinwu smile on anybody's face mee ya that is the reason for this season make sure you put smile in if, even if it's one person make sure na i tiri aṅụrị ka onye a sokwa feel belonging na ọ nọkwa n'ụwa na chukwu kelụ anyị sokwa kee ya ọ bụgodi one cup of rice ọ bụgodi one tin of tomato ọ bụgodi one pair of onions anything you can do to put smile on anybody's face do it so that the glory will be to God while mbuni enu abụrụ nke gị nwa yes he that giveth never lack givers don't lack aka na-enye enye ife ada akọ ya ofu ihe nwa bụ ya aka na-enye enye ọ da agba aka ife aka na-enye enye ife ama akọ ya i nyegodo onye ahụ o were ejere gị nwa dibịa chukwu nna ahụ nyere gị mere nyere gị obi i ji nye ya ya nụrụ gị ọgụ ekpere n'isi nwa igbo o nweghị echiche ọjọọ onye ime onye enu ma onye ana che ya-abịa n'isi nwa igbo dịka ị na-akwado ịna ụlọ ka i je mee one or two mmemme na-ebuna gị ụlọ chukwu nna duru gị jee ya edu gị nata chukwu nna ka ya edu gị jee ya edukwa gị nata gị nwa bụkwa na ị chọrọ ịnọ ebe ị nọ wee gbaa nya bụ christmas biko gbado anya o nwee ndị i nwere na village ma na ihe na-esiri ike o nwee ihe ị ya-emenwuru ha mee ka a ghara iji na ndị ndị iro dị na ndị ajọ mmadụ dị negharazie ndị ezigbo mmadụ anya o nwe ndị na-ata afụfụ genuinely and they are pure minded ha adị echere mmadụ eche ọjọọ so i nwee ọtụtụ ndị a n'i- n'etiti unu biko o nwee ihe ị ya-emenwu mee ka ị na-eme ya ka m na-asị ka Chukwu gọzie gị n'afa Jizọs